e la nin y'an balimamuso dɔ ka ɲininkali ko ni janaba nɔgɔ bɛ muso la ka i den to sin na yala i bɛ se ka sin di den ma wa i n'a fɔ janaba nɔgɔ kalite ka ca k'a fɔ ɲɔgɔnya janaba nɔgɔ hakili la ɲininkali in baselen b'o de kan kosɛbɛ n'o bɛ muso la i bɛ se ka sin di den ma wa

ka ala deli ala k'an bɛɛ sɔrɔ baara ɲumankɛlaw cɛ la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen janaba nɔgɔ ye nɔgɔ ye nɔgɔ min b'a la ni silamɛya sariya b'a jate k'a fɔ nɔgɔ don mun tɛ ye ɲɛ la nka a sɔmi bɛ taa dusukun na ni waleya dɔw ka kan ka bali ni a sababu ye ni i b'a fɛ k'a wuli ka bɔ i yɛrɛ kan i ka kan ka waleya dɔw kɛ mun ye nin nɔgɔ in ye ni waliya dɔw bɛ bali ni a sababu ye o ye sariya yɛrɛ ka waliya kofɔlenw de ye o waliya munnu kofɔla k'a fɔ ni janaba nɔgɔ b'i la i man kan ka olu kɛ o dɔ ye seli kɛli ye i tɛ se ka seli cogo si la ka janaba nɔgɔ to i la kelen a filanan ye mun ye e tɛ se ka janaba nɔgɔ to i la ka tila ka maga alikurana la a sabanan e tɛ se ka janaba nɔgɔ to i la ka alikurana yɛrɛ kalan fo n'a y'a sɔrɔ muso ka lahalaya don muso mun b'a la n'ale bɛ koli la kɔrɔfɔ wɛrɛ bɛ dɔnnikɛlaw bolo o la o la janaba nɔgɔ tɛ k'i la k'a fɔ k'i ka don misiri fana kɔnɔna la ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a tɛ janaba misiri ladaga janaba nɔgɔtigi ye ninnu de ye silamɛya sariya ka waliya kofɔlenw ye ko ni janaba nɔgɔ bɛ muso la walima a bɛ cɛ la i man kan ka o waliya ninnu dɔ kɛ nka mun ye k'a fɔ ko i ka sin di den ma ka janaba nɔgɔ to i la misali bolo ma eh, sunna ni farida tɛmɛna furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ o tilala o la mun kɛ den bɛ muso bolo den bɛ kasi la a mago bɛ sin na yanni muso k'i ko a ka sin d'a ma silamɛya sariya la o balilen tɛ basi tɛ a kɛli la a tɛ jate k'a fɔ k'i b'a la ka nɔgɔ lataga den kɔnɔ ka d'a kan janaba nɔgɔ tɛ nɔgɔ ye nɔgɔ mun ko a bɛ ye ɲɛ la nka sariya ka nɔgɔ don a bɛ fɔ mun ma ko nɔgɔ maanawi kɔrɔlaman don sɔmi de bɛ taa n'a ye k'a b'i la n'o tɛ hali n'i farikolo jɛlen don pasipasi janaba nɔgɔ bɛ se ka k'i la ɔ o nɔgɔ min b'i la i b'a wuli ni sariya ka wuli siraw de o kama ka sin di den ma k'a sɔrɔ janaba nɔgɔ b'i la alisilamɛya sariya la basi tɛ a la sariya m'an bali ka bɔ fɛn foyi ma o koɲɛ na ala k'an bɛn sawaba ma imamu sulemani n bɛna ɲininkali min se e ma sisan o ye eh, muso min n'a y'a sɔrɔ ale bɛ hayida kɔnɔ sisan a bɛ hayida kɔnɔ cɛ k'a fɔ ko f'a ka kafoɲɔgɔnya k'a fɛ o kiti ye jumɛn ye parce que dɔ y'a fɔ an ye hali n'a ma sɔn cɛ b'a forcer a dun fɔra ko i tɛ ban i cɛ bolo ko yala ko nin fana kiti b'o la wa

anw cɛw kan ka laɲini jumɛn kɛ ka taa u fan fɛ allahu taala ko a fɔ ni musow bɛ laada la i k'a dɔn laada joli in ale ye sɔfɛ de ye o kuma a y'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ laada bɔyɔrɔ la kuma min na o bɛ laada la fɔ muso ninnu ka taa saniya u ka ko o kɔrɔ ye saniya min fɔra yan laada tigɛli dɔrɔn tɛ dɛ ni muso ka laada tigɛra a ka tila ka janaba ko kɛ kuma min o kuma ko a bɛ daga aw ye o kuma nka irshadu tigi b'a yira an na muso min ka laada tigɛra ale ma janaba ko ni cɛ sera a ma ko cɛ in bɛ junububa sɔrɔ fo a ka janaba ko ko fo n'a y'a sɔrɔ cɛ in ani muso in kun cɛ janyana taama sira fɛ n'o ye voyage ye bon donc ale ma se ka muɲu ka janaba koli kɔnɔ dɔrura kama o kuma ko yafa bɛ k'o ma bon donc ni Allahu taala ye an bali ko an kana se u ma f'u ka janaba ko yala ni maa min ko a bɛ se a ma laada kɔnɔna na o tigilama ka kiri bɛ kɛ mun ye a tigilama bɛ haramu baara de la sabula allahu taala ko a kana kɛ o kuma lahdar b'a fɔ an ɲɛna a ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ala kira ka kumakan na sallallahu alayhi wa sallam ko maa man ka danfɛn dɔ labato danba kotali la allahu taala ko k'a kana kɛ o kuma i tɛ tugu i cɛ kɔ o la nka n'a y'a sɔrɔ ala kota kɔni tɛ o kuma i man ka cɛ ka kumakan sɔsɔ cogo si nka ala ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o kuma o kɔfɛ ala kira de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i cɛ ye ala kira ka kumakan fɔnkɔ ɲɔgɔnya min ni o ye diinɛ in laseli dɔ ye o kuma ala kira de bɛ sanfɛ o kuma i furukɛ bɛ sɔrɔ ka da o kan ɔ nka ni cɛ ye i karaba diyagoya la ka se i ma o lahalaya la junubu tɛ e kan nka junubu bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ kan o la an ka sariya gafa belebele dɔ bɛ yen n'o ye nawadir wa ziyadat ale b'a fɔ an ɲɛna ibnu abbas ka lakaleli la k'a fɔ cɛ min ni ale sera a furumuso ma nin lahalaya la k'a sɔrɔ a bolo bɛ ji la n'a y'a sɔrɔ laada kunfɔlɔw don o kuma a bɛ dinar kelen a b'o kɛ sarakati ye n'o ye sanu garamu naani nka ni laada kun labanw don o b'a sɔrɔ laada ye salasalali daminɛ o kuma k'a bɛ nisifu dinar kɛ sarakati ye o b'i komi sanu garamu fila nka sariya gafatigi dɔw b'a yira k'a bɛ alahu taala kafari deli ko sarakati t'a kan nka nawadiru tigi ko ibnu abbas ka kuma na n'a ye nin sarakati bɔ ko an bɛ jigiyaw la ɲuman ta k'a fɔ alahu taala bɛ se ka yafa a ma o kuma an b'a fɔ cɛw ka sabali ka alahu taala ka kumakanw labato sabula kuranɛ nasu don k'a fɔ nin hadisa ka kɛnɛ nin man kɛnɛ o bɛ hadisa la nka kuranɛ la nin ka kɛnɛ nin man kɛnɛ o tɛ yen alahu taala yɛrɛ de ye an bali nin na kuranɛ kɔnɔ siga tɛ kuranɛ min na o kuma a ka kan an k'o kuranɛ in labato o kuma an bɛ min fɔ muso ye a tɛ bɛn a ka cɛ labato alahu taala kotali la nka n'a y'a sɔrɔ lujura kɔni tɛ ala kira ko hali n'a y'a sɔrɔ muso bɛ furu de sanfɛ n'a cɛ mako sera a ma a man ka ban a bolo o kuma an bɛ alahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen eh, imam ne bɛ dɔɔnin fara nin yɔrɔ in kan n'i y'a ye cɛ min bɛ muso forcer k'a to hayida la k'a bila sira in kan mais muso dɔw fana b'a kɛ u b'a dogo cɛ yɛrɛ la ka u b'a dɔw bɛ hayida la u fana b'a cɛ a dogo cɛ la k'a kɛ o bɛ yen bon dɔw fana bɛ yen u fila bɛɛ ka jɛ don a bɛɛ fɔra an ye donc an b'a fɔ yaasa k'a bɛɛ différence di dɔw b'u tugu ka u dogo k'a yira cɛɛ la k'a fɔ fɛn t'u la cɛɛ bɛ kafoɲɔgɔnya k'u fɛ ten nɔgɔ la muso dɔw b'a kɛ cɛɛw b'a kɛ cogo musow b'a kɛ ten dɔw fana bɛ yen cɛɛ ni muso bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ mais dɔw bɛ yen muso ka jɛ tɛ cɛɛ de b'a karaba an bɔra k'o de fɔ sisan ko n'a y'a sɔrɔ cɛɛ b'a kalama k'a fɔ cɛɛ y'a tugu ka se muso ma o kuma jurumu bɛɛ bɛ cɛ kan n'a y'a sɔrɔ a ye muso karaba nka n'a y'a sɔrɔ muso fana b'a kalama a y'a dogo cɛ la cɛ t'a kalama o kuma jurumu bɛɛ bɛ cɛ kan nka n'a y'a sɔrɔ u jurumu bɛɛ bɛ muso kan nka n'a y'a sɔrɔ u fila bɛɛ b'a kalama u y'u tugu k'a kɛ o kuma junubu b'u fila bɛɛ lajɛlen kan sabula n'i tɛ fɛn o fɛn kalama allahu taala ko la tuakhidna in nasina aw akhtana o kuma cɛ ka yɔrɔ y'o ye n'i ye muso karaba o kuma la yukallifu llahu nafsan illa wus'a muso seko o ye de a k'a yɛrɛ kun minɛ nka fanga t'ale la k'a yɛrɛ bɔ cɛ ka minɛli kɔnɔna na o kuma allahu taala t'ale minɛ o yɔrɔ la nka n'u fila kɔni bɛnn'a kan de u bɛɛ b'a kalama o kuma allahu taala b'u fila bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn kelen kɔnɔ wa n'u nimisara a bɛ ɲin'u fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin sarakati bɔ nka ni cɛ ye muso karaba cɛ kelen de bɛ sarakati bɔ ni muso y'a dogo cɛ la o kuma muso kelen de bɛ sarakati bɔ n'o ye kafara in ye ɔ nka n'u fila bɛɛ b'a dɔn u fila bɛɛ b'a bɔ o kuma k'a bɛ jigiya k'a fɔ k'o b'u ka jurumu kafari nka ko in bɛ Alahu taala de bolo Alahu alam an bɛ Alahu taala deli Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. Amina ɛɛ Imam Usman n bɛna ɲininkali kɛ e la ɛɛ tiɲɛ don Ala ye cɛ dan muso kelen muso fila muso saba fo naani Ala y'u latigɛ ni se kɛra cɛ min ye k'i k'a kɛ ka tila k'a d'a kan ko n'a a y'a sɔrɔ i bɛ se ka tilen ala m'o fɔ ka d'a kan ayiwa ɔ cɛw da tɛ s'o yɔrɔ ma karamɔgɔ yɛrɛ fana aw da tɛ s'o yɔrɔ fana ma nka o si tɛ an bɛna ɲininkali min kɛ yala a bɛ bɛn cɛ ka dogo ka muso wɛrɛ furu a muso fɔlɔ min b'a bolo so kɔnɔ a t'a kalama fosi fosi yala o ka kan ka kɛ wa tilennenya ye o ye wa
ala k'an bɛn sawaba ma a ka di n ye ka kuma dɔ fara imam sulemani ka kɔrɔfɔ tɛmɛlen kan mun ye kɛfara bɔli kuma dɔw la dɔ b'a faamuya k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka waleya in kɛ i bɛ kɛfara bɔ walima a b'a jate k'a fɔ sanu garamu fila o wari man ca dɔw la o tɛ tɛmɛ wa duuru kan donc n b'a kɛ n bɛ tila ka kɛfara bɔ ka tɛmɛ ni a ye ka d'a kan o tɛ foyi ye nin mun filɛ nin ye kɛfara laɲini tɛ nin ye dɛ baara in yɛrɛ kɛli haramu de ye i ye kɛfara bɔ i ma kɛfara bɔ haramu don kɛfara bɛna bɔ k'a dagirinni de kɛ kuma dɔ la a na kɛ sababu ye k'i bali a kɛli ma fo mɔgɔ ka nin yɔrɔ in faamuya a y'a fɔ kuma kɔnɔna la haramu don hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka kɛfara bɔ siɲɛ ba kelen a siɲɛ ba kelen kelen fɛn o fɛn mun n'i y'a kɛ i bɛ ala ka haramu de kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a la nin ye yafa ɲini sira de ye ala bolo nk'a t'i n'a fɔ k'a b'a ladaga i ye k'a fɔ k'i ka na i muso ma o lahalaya in kɔnɔna la ko maadama i bɛ nin kɛ k'a ban ala k'a faamuko ɲuman di an bɛɛ ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye ɲininkali filanan ye ni eh, malimatu yɛrɛ ye o ɲɛsin karamɔgɔw ma fɔlɔ n'o de ye k'a fɔ ko eh, cɛ ka muso dɔ furu ka sɔrɔ muso wɛrɛ mun b'a kunna a t'a kalama an yala sariya bɛ mun fɔ o la fɔlɔ dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ saritu tɛ cɛ ka muso filanan furu la ko fo a ka taa dɔwɛrɛ ka jɛn ɲini fɔlɔ o tɛ saritu ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n'a kɛla alisilamɛya la a tɛ jate k'a fɔ waleya jugu don nka fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ silamɛya la haramu tɛ nka i b'a sɔrɔ a kɛli bɛ na ni nafa dɔ ye a kɛbaliya fana bɛ na ni tɔɔrɔ dɔ ye ɔ o bɛ cogoya mun na dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha fɛn mun bɛ yen n'o de ye tɔɔrɔ ye k'o ɲɔnti sariya b'o ɲini ka tɛmɛ nafa jalan sɔrɔli kan nafa min bɛ ni tɔɔrɔ bɛ ɲagami a la o de kama dɔnnikɛlaw ko ko nin lahalaya in na wajibi tɛ cɛ kan k'i b'a fɔ ko n'a m'i sara muso fɔlɔ la ko filanan mun furula k'o ka furu tɛ ɲɛ o tɛ wajibi ye o cogoya kelen fana la k'a fɔ k'a bɛ jurumu sɔrɔ o fana tɛ nka dilanni ni bonya kɔnɔna la a ka kan cɛ k'i sara a muso fɔlɔ la k'a fɔ ko n bɛna muso wɛrɛ dɔ furu ale jɛnna n'a ye o a ma jɛn n'a ye o sariya tɛ o lajɛ nka a kɔni k'a fɔ a ye bonya b'o de la ka d'a kan o bɛ kɛ sababu ye k'a to fɔnkɔɲɔgɔnya mun bɛ na ko kɔfɛ o bɛ bɔ a la tuma dɔw la ni cɛ y'a kɛ k'a sɔrɔ a m'i sara muso la muso bɛ sɔn ka i balan o ma k'o k'a ka kɛlɛkɛsira ye ni musow dun ma bɛn furu kɔnɔna la mɔgɔ fɔlɔ min b'a tɔɔrɔ sɔrɔ o ye cɛ yɛrɛ de ye ni musow ma bɛn furu kɔnɔna la musow ma ɲɔgɔn minɛ furu kɔnɔna la ma ɲɔgɔn faamu e mun ye o furukɛ ye e de bɛ gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ yanni k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka gɛlɛya sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la a man kan mɔgɔ ye cogo si la i k'i yɛrɛ don tɔɔrɔ ko la i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ tɔɔrɔ ko mun na o de kama wajibi tɛ k'i b'a fɔ k'i k'a fɔ muso fɔlɔ ye fɔlɔ muso fɔlɔ ka jɛn fana tɛ saritu ye filanan ka furu ɲɛli la nka dilanni sira fɛ sariya la a ka kan i k'i sara a la ka bonya d'a kɔrɔ i bɛ se ka fɛn o fɛn mun kɛ dilanni ko ɲuman na i bɛ se ka fɛn o fɛn mun fɔ a ye kuma ɲuman na sariya b'a ɲini k'a fɔ k'i ka o bɛɛ lajɛlen fɔ ka d'a kan nin bɛɛ ɲininen don ala ko k'an ka dilanni kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'o de ye hɛrɛ ye o la i kana na ka na cun a kan ten i b'a fɔ ni bonya ye cogo min na i b'a jɔyɔrɔ jira a la cogoya min na i bɛ laɲini jira a la k'a lafaamu cogo min na sariya bɛ nin bɛɛ ɲini i fɛ ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu wa ma khala rifqu an shay'in illa shanahu ko nɔgɔya a tɛ don ko foyi la fo a k'a cɛɲɛ k'a kɛ ko masirilen ye wa nɔgɔya fana tɛ sama ka bɔ fɛn foyi la fo a ka ko in cɛjuguya k'a kɛ ko lankolon ye n'o don sariya b'a ɲini cɛ k'i sara a muso fɔlɔ la a ka a ka jɛn yɛrɛ fana ɲini a la nka saritu tɛ k'i b'a fɔ ko ni muso fɔlɔ in ma jɛn ko filanan tɛ se ka don saritu fana tɛ ko n'a m'i sara a la ko filanan ka furu man ɲi a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ hali n'a m'i sara a la sariya la furu don nka sariya t'a jate k'a fɔ k'o ye kɛcogo ɲuman ye an b'ala deli ala k'an bɛn sawaba ma eh, imam suleman u y'a yira k'a fɔ ko wagati banna nka teliya la n bɛna ɲininkali dɔ tegu e la sisan yala ni muso bɛ eh, kafoɲɔgɔnya fila ni ɲɔgɔn cɛ sisan yala a bɛ bɛn i ka si ni janaba nɔgɔ i la wa

kɔrɔ ni koli gɛlɛyara i ma su kɔnɔna na taa seliji ta i ka na i da n'o kɛra sitanɛ tɛ se ka gɛrɛ i la o kuma jawahirul ikilil tigi b'a fɔ an ɲɛna n'i y'o seliji in ta ko foyi tɛ se k'o seliji tiɲɛ fɔ n'a bɔra kafoɲɔgɔnya la o kuma o seliji min bɛ taa bato tɛ se ka kɛ n'a ye dɛ seli tɛ se ka kɛ ni a ye nka o seliji in b'i tanga o seliji in fana foyi tɛ se k'a tiɲɛ hali n'i wulila ka taa ɲɛgɛn na ɲɛgɛn na taga t'o seliji tiɲɛ i ye fɛn o fɛn kɛ o t'o seliji tiɲɛ fo n'a sɔrɔ i gɛrɛla i furumuso la tugun o kuma min kanunen don ni o de ka ɲi i ni janaba nɔgɔ kana si nka n'i ni janaba nɔgɔ ko i n'a bɛ si koli gɛlɛya fɛ o kuma k'i k'i jija ka seliji ta i ka sɔrɔ ka na i da o de ka fisa i ma an bɛ Alahu taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala de y'a fɔ ko n'an tɛ fɛn min dɔn an k'a dɔn